m ibe m ji eji ka nka wee jebe n'igwe ibe m ga-eji ka nka wee jebe n'igwe onye nọ n'okorobịa nwụọ ọnwụ si na o ji eje n'igwe na ọnwụ na orue o ji eje n'ofu akụkụ gbaba ịkagori nka ọkacha nka o wee jebe n'igwe maka ndị chukwu chọtara n'eluigwe bụ ndị kara nka ndị kpụkpụrụ akpụkpụ wee jebe ọ na-aja wa onye bi ụwa ma ọ lụchaghị ọrụ chi eduriri ya nwụọ jebe n'igwe ka njụwa m ajụjụ eje m akadị nka rụcha ọrụ chi m dịrị nka nrụwa nruzie n'eluigwe ụzọ eluigwe emeghere ngwuru nya ka nje Otajiji! Otajiji! Mmụọ na-atụ anya! Arụsị a na-atụ anya! Otajiji! ogbu ọja dike ogbu ọja mụwa ị na-anụ onu ya wụ eze mbem na anambala agwara m ndị niile na-ama mbem na anambala si ma na na-asọrọ mbem ụzọ mbem wụ ugwu ngwọrọ mbem wụ abịa siri ike ọ bụrụ na mbem nọ ka abịa na awa onye jezụrụ na owere okpuru na abụọ n'ala onwe ya mbem onye ọnwụ na amama mana ịma na mbem wụ ugwu ngwọrọ ịma ibe mbem ji isi gbuo onwe ya n'ike mbem wụ ebe ọhụrụ na ibụta na-egbu ọja mbem eseniere onwe ya mana ndị kụrụ titi kpam egwu disko na-ebutere wanterewam fa na-agụcha ya mụcha ya buo ya n'isi were je gụbara ọha egerube mana nke anyị siri ike nke anyị nọkwa ugwu ngwọrọ ebe onye ọja kpọrọ gị ibi n'ekwube mbem esika mbem ụwa alọ bụ na-agụ mbem siri ike eze bụ ha bụ onye nzuzu odaji mbem obodo ekekere mgbe oge gboo gboo ekekere mgbe oge gboo gboo maka ọ na-awa ekwuwe okwu kwute okwu a na-ekwu eluigwe ka mma eluigwe ka mma eluigwe ka mma dimkpa na-arụghị ọrụ o kporo bịa ụwa rụchaa ya ọrụ ya ha afọ nwa o ji eje n'igwe ka o ji eje ọkụ mmụọ o ji anọ n'akụkụ cherugodi mgbe ndị ọgbọ gbagotewere ọpụta wee jezara bụ ihe okwu eziokwu ka nke ọrụ gị akụkọ oge gboo mgbe omenala be anyị dị ụtọ omume mgbe omenala nwere nsọ mgbe anwa ka ọ na-awụ okolobịa nwa ndị okenye agbajite n'abịa eburu oke ekwe kụwa onye ma nke o ji bụrụ odogwu na be ya o bupụta ya n'abịa awụsa aba wee gbawa aba ka ama na ibe mere ihe o sie n'aka ọ bụrụ na okorobịa nwụrụ ọnwụ na o sie n'aka atịtị buru ozu eji atụnye n'ajọ ọhịa ka o soro awụ nje na walụ mana ọ bụrụ mmadụ jere gbuo onye ahụ onye o jiri nwa ọnwụ eru eru obodo akụwa aka ekwucha ụmụ ọkpụ ekwe egwu okorobịa gbara ya egwu agbacha egwu ndị okenye achịkọrọ ọfọ n'aka egwu ba na gbuche ewere ọfọ wee kụọ n'ili onye nwụrụ anwụ ha kụọ ya ba na ịtọ ewere azịza na mma oge kpabi ya n'aka si ya bịa naanị igbo ji ejeri eke nya wụ odogwu ya jee ka o gbugwara onye gburu ya o rue na-abịa na anọ ibu ka onye gburu mmadụ na-eti mkpu mụ gburu okeke maka ọhụ igbo eseniene onye o gburu egbu eseniene ibe obodo kwuru eseniene ibe ụmụ ọkpụ kwuru eseniene ibe ụmụ okorobịa jiri gbachaa egwu oseniene ibuzie ka onye gburu mmadụ na-eti na ahụ nkwụ amụ maka na ọhụ igbo akpanụ na ya jide n'aka ibe ndị gboo ji wee dị ndụ ka nka ebe ezi ka o jere jebe tata na mmadụ nwụkwa ọnwụ iwere azịza na mkpa mma oge kpara ya n'aka ndị ụka amachie ihe nata dobe oriri nsọ ọnwụ ike wee karịa dịka na oje mba enwe iro
orewu eze mmụọ bịa ka hapụ odejimjim ka anyị naba eze mmụọ ọnụ na-egbu ọja dike ọnụ na-egbu ọja dike n'ebe odejimjim a na-ekwu okwu ya eze omenala na ndị igbo niile eze omenala na-echi ya niile igbo jere gbakọta ọnụ jụba ibe eji echi m n'ọzọ na-enebe anya ka mara ibe ya echi m na na-echi ya ndị be anyị biniche ọtọ ụfọdụ kpọm odejimjim nza asị m na eji echi m eze mmụọ na m eji ebunwu ụfọdụ si m eji echi m eze omenala m eji ebunwu ndị echi m anya nne na nna nsịbasị buru ụzọ jụbagodi ndị tọrọ m nke ba kwuchara wee hụọ m uwe ọdụdụ m wee were m nke hụọrọ ahụọ ịmaba webere echichi niile wee chaa ekwuzi okwu eze ndị omenala onye ijere ka ibi ihe ya na ọsọ mere eme onye ijere ka ibi ihe ọ gbụwara nsịbanye n'ụnụ m eze ndị omenala ka m hụrụ m n'aka ọkwa ezigbo omume ọkwa aka anyị jiri wee ọjị mmụọ wee were ọjị taa onye bụ aja aba bụrụ aja ibe ọwaba ọjị weta ọjị mmụọ wara ọjị ji ajụ ya ọjị n'aka nsịbanye n'ụnụ m ọjị enye m ọjị ndị igbo niile ndị jere echi ya kwụrụcha ọtọ eze omenala ebinie waba ọjị kpọba chukwu okike abịama ọ bịa zaa anyị mmiri zoro n'ike oke nwa ka m kọọrụ gị akụkọ ebe ọwụna esiri anụ si isi anụ gbuo isi anụ were isi anụ wee jee tii n'ite ọzọ werezie ezigbo anụ wee tii sị ndị mmadụ bịa eburu uru anụ taba ụfọdụ buru uru anụ tachazie fa echetazighị isi anụ maka m gwa gị eziokwu n'isi anụ ka nke wụ anụ jerodere maka ngwongwo anụ ọ dị n'isi anụ ntị anụ ọ dị n'isi anụ anya anụ dị n'isi anụ eze anụ dị n'isi anụ ile anụ dị n'isi anụ mgbaji na-ene ma mpi anụ fa niile dị n'isi anụ ya wụ ibe niile anụ anwa jiri ka odogwu n'isi ya ka o jerodere erichazi uru anụ wee chegwuzi isi anụ njem aka wee buru isi anụ